Salam la famille, c'est comment Bienvenue de nouveau sur Cactus. An ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la n'i ye mɔgɔ kura de ye kana ɲina toujours i bɛ abonné en plus i ka clochini activé comme ça n'an ye vidéo kura bɔ i bɛ bɔ a kalama bon i n'a fɔ a bɛɛ ɲɛ b'a la titre kɔnɔ cogo min nin vidéo in na an bɛna baro kɛ c'est à dire chinois ni taïwanais ni russiw ni américains ka ko de kan depuis kɛlɛ in daminɛna ukraine ni russie ni ɲɔgɔn cɛ an ɲɛ b'a la diɲɛ taabolo bɛ ka falen situation camanba de bɛ ka falen que ça soit Afrique kɔnɔna la Moyen Orient kɔnɔna la Asie fɛnɛ kɔnɔna la Indo Pacifique fɛnɛ kɔnɔna la diɲɛ situation géopolitique bɛɛ de bɛ ka falen parce que n'a ye se k'a jateminɛ depuis mankan bɛ Taïwan ni Chine ni ɲɔgɔn cɛ Américains fɛnɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka Taïwan envahir i n'a fɔ Russes bɛ k'a ɲɔgɔn kɛ Ukrainiens na parce que Chinois bɛ k'a yira k'a fɔ ko Taïwan y'olu de ta ye u tɛ se k'u ka indépendance ta Taïwanais fɛnɛ u ka président b'u kunna déjà u y'a ɲini amerikɛnw fɛ k'a fɔ k'u ka n'u ka sɔrɔdasiw forme en plus amerikɛnw fɛnɛ ye layidu kan d'u ma k'a fɔ ko don min ni chinois y'a décider k'a fɔ k'u bɛna taa bin o île kan k'a fɔ k'u bɛna taiwan minɛ ka fara chinois kan a don olu fɛnɛ bɛ intervenir militairement donc o de ma diya chinois ye a mɛnna u bɛ ɲɔgɔn jaabi jaabi la amerikɛnw ka ministère de la défense mɔgɔw soit u ka ministre des affaires étrangères mɔgɔw bɛ bɔ ka dɔ fɔ chinois ma k'a fɔ ko n'u y'a essayer don min k'a fɔ k'u bɛ bin taiwanɛw kan olu fɛnɛ bɛ intervenir militairement o kɛlen o ma diya siniwaw fɛnɛ ye siniwaw bɛ bɔ wagati bɛɛ k'a yira k'a fɔ k'olu tɛ siran mɔgɔ ka bagabaga ɲɛ ko mɔgɔ si tɛ se k'i jɔ siniwaw n'u mako cɛ siniwaw mako b'u ka dugukolo min na mɔgɔ tɛ se ka independance d'o dugukolo ma donc ko diɲɛ kun sigilen tɛ ni fɛn min ye ni mɔgɔ min y'a essaye don min olu pɛrɛnnen don ka kɛlɛ kɛ wagati bɛɛ en plus u pɛrɛnnen don a conséquence ɲɛ u bɛ kɛlɛ kɛ le fait que américain y'a jateminɛ k'a fɔ ko indo pacifique kɔnɔna la siniwaw filɛnen u ni taiwan tɛ bɛn en plus u ni japonɛw fɛnɛ tɛ bɛn ten o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ u ni australie tɛ bɛn en plus waati dɔ kɛra tension dɔ fɛnɛ kun bɛ australie ni chine ni ɲɔgɔn cɛ depuis 2021 laban na n'i ma fili parce que waati dɔ kɛra u ka navire de guerre dɔ kun bɛ a yirala k'a fɔ ko c'est à dire australienw y'a yira k'a fɔ k'olu ka navire de guerre ou soit u ka hélico dɔ bɛ yen donc ko chinois ye u ka navire de guerre kɛ ka laser bɔn olu ma donc ko o ma diya u ye o mankan kun bɛ yen f'u ka ministère delila ka ɲɔgɔn jaabi o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ mai fɛnɛ kɔnɔna la 25 mai ɲɔgɔnna ninnu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko australiens ka avion dɔ kun bɛ patrouille la a bɛna fɔ a donna eaux internationales chinois de sanfɛ c'est à dire u ka ji sanfɛ donc chinois ka avion kɛlen k'a ye k'a ɲɛkɔrɔma tigɛ ka sɔrɔ ka fumigène dɔ bila ka taa ko aluminium morceau dɔw donna olu ka avion moteur kɔnɔ donc k'u ka australie avion y'a deside ka segi ka taa camp na heureusement ko mɔgɔ ma sa mɔgɔ ma bana donc u kun b'o mankan ni fɛnw na u y'a yira k'a fɔ ko chinois t'olu lasiran u ka kokɛta ninnu tɛ foyi kɛ olu la en plus a t'u lasiran bɛn olu bɛɛ ni américainw ka di japon bɛ américainw ka influence kɔrɔ o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ australie ninnu bɛɛ b'u ka influence kɔrɔ américainw ye ko dɔ kɛ wagati in dɔ la n t'a dɔn n'a sɔrɔ hakili b'a ka taa indo pacifique la ka essaye ka ɲɔgɔnye dɔ boloda o jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye inde ye australie japon o ni jamana jumɛn a y'a deside ka ɲɔgɔnye dɔ boloda o jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o ni etats unis yɛrɛ genre o ɲɔgɔnye kɔnɔna la u be fɛ ka u fanga de fara ɲɔgɔn kan indo pacifique kɔnɔna la pour faire face à la chine parce que u ɲɛ b'a la chinow be ka genre u be ka avancer que ça soit économiquement politiquement en plus militairement fanga b'u la donc u sirannen don o ko ninnu bɛɛ de ɲɛ américain be fɛ k'o contrecarrer pour que u kana n'u ka influence boli indo pacifique kan donc chinois fɛnɛ bɔra k'a yira k'a fɔ ko américain be ka ko mun kɛ indo pacifique kɔnɔna la asie kɔnɔna la u be fɛ ka na ni kɛlɛ de ye u be fɛ ka mɔgɔ nu kɔ don chinois ma de walasa chinois kana na émerger économiquement politiquement ani fɛnɛ militairement donc o kɛlen san o ma ja chinois ye chinois fɛnɛ o wagati la le moment que quad yɛrɛ be ka kɛ c'est à dire o ɲɔgɔnye kun tɔgɔ de ko quad le moment que o kun bɛ ka kɛ an b'a kalama k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ rusi ni ukraine ni ɲɔgɔn cɛ occident jamanaw bɛɛ bɛ ka ukraine de defan an bɛ baro min na chinois fana y'a deside ka wuli u ni rusiw ye c'est à dire exercice conjointi dɔ kɛ u ka militɛriw farala ɲɔgɔn kan ka exercice dɔ kɛ u tɛmɛna japonɛw ka ji sanfɛ u ma don u ka zone internationaliw kɔnɔna la mais u tɛmɛn'u ka ji sanfɛ ka sɔrɔ k'u ka exercice kɛ o kɛlen sisan a yirala k'a fɔ ko o ye de k'a yira occident mɔgɔw la ka yira américainw na k'a fɔ k'u bɛ ka munumunu ko minnu kɛ yen fɛ n'a éclatera don min olu ni risiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo militɛrɛma yen u ka influence bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛna kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ taaraw n'a sɔrɔ hakili b'a la wagati dɔw kɛra amerikɛnw ka president kɛlɛ wulilen rusi ni ukraine ni ɲɔgɔn cɛ ŋunuŋunukanw cayara amerikɛnw ka service de renseignement mɔgɔw bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko chinois bɛ fɛ ka rusiw dɛmɛ militɛrɛma ni kɛlɛkɛ minɛnw ye en plus ani wariko fɛnɛ walasa ka se ka occidentaux ka sanctions contrecarrer O kɛlen Americains ka president y'a decider ka Chinois ka president Xi Jinping convoquer u kumana visio conférence la genre visio conférence kɔnɔna la a tun bɛ k'a la dissuader k'a yira a la k'a fɔ ko don min n'a décider k'a fɔ ko a bɛ irisiw dɛmɛ ni kɛlɛ in na a sigilen tɛ ni fɛn min ye a b'o sɔrɔ donc siniwaw ka président y'a yira a la o don k'a fɔ k'olu mago tɛ kɛlɛ la olu mago bɛ fɛn min na o ye basigi de ka na u tɛ prise de position kɛ c'est à dire u tɛ dɛmɛ mɔgɔ fɛ olu mago bɛ mun na diɲɛ bɛɛ mago bɛ mun na américainw fana ka intérêt bɛ mun na o ye de basigi ka na donc an bɛ baro min na nin dɔgɔkun kɔnɔna la actualité bɔra n'a ye k'a fɔ ko pɔn dɔ dayɛlɛna chine ni russie ni ɲɔgɔn cɛ en plus actualité bɔra n'a ye mercredi don k'a fɔ ko telefɔni ci dɔ tɛmɛna chine président ni eh, russie président ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye vladimir poutine ye u ye layidukan di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔnma minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ coopération minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛna dɔ fara a barika kan walasa occidentaux ye sanction minnu bin russie kan ka se k'o sanction ninnu contrecarrer Et pourtant, o wagati la américain ka président a laadi k'a fɔ ko n'a décidé ka russie dɛmɛ économiquement walasa ka se k'olu ka sanction contrecarrer o tɛ bɛn u ma donc olu fana bɛ ko min kɛ u b'o kɛ dogolen tɛ mɔgɔ si la mankan bɛ américainw ni chinois ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire concurrence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a dogolen tɛ diɲɛ mɔgɔ si la américainw bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa ka chinois dame chinois bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa ka tɛmɛ américainw na donc o kɛlɛ in kɔnɔna la ukraine ni russie ka kɛlɛ fana donn'o la irisiw ni siniwaw farala ɲɔgɔn kan k'u fanga di ɲɔgɔn ma amerikɛnw fana bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ walasa indo pasifik kɔnɔna la ka mɔgɔw bɛɛ kɔ don siniwaw ma en plus u bɛ fɛ europe fana kɔnɔna la ka mɔgɔw bɛɛ kɔ don irisiw la bɔlen fɛnɛ kɔfɛ afiriki jamana dɔw fɛnɛ kɔnɔna la en plus ani moyen orient jamana dɔw fɛnɛ kɔnɔna la mɔgɔ caman bɛ k'i firifiri yɔrɔ sɔrɔ américainw bolo ani européenw bolo parce que mɔgɔ minnu kun b'u ka joug kɔrɔ c'est à dire u kun ka influence kun ka bon jamana minnu kan u bɛɛ bɛ k'u firifiri yɔrɔ sɔrɔ nin wagati in na k'a fɔ ko an bɛ se ka coopération kɛ ni jamana dɔ ye parce que an y'a jateminɛ donc conseil de sécurité minnu bɛ kɛ ONU la ani conseil de ministre minnu bɛ kɛ droit de veto caman bɛ chinois ni russiw ka droit de veto u b'o don jamanaw ye fanga tɛ jamana minnu na jamana minnu kun bɛ eh, Europe ka influence kɔrɔ ou soit kun bɛ américain ka influence kɔrɔ parce que n'a jateminɛ iraniens ka cas lajɛ corée du nord ka cas lajɛ mali ka cas lajɛ jamana caman yɛrɛ bɛ afiriki kɔnɔna la ko dɔ tun b'u sɔrɔ wagati dɔ la mais droit de veto tɛ don u ka conseil de sécurité la walasa k'u défendre mais depuis u commencera ka pas kɛ k'u ɲɛsin chinois ni rusiw ma ka coopération kɛ n'u ye an y'a jateminɛ k'a fɔ ko jamana caman ka intérêtw bɛ ka défendre conseil de sécurité kɛyɔrɔ la ONU la donc ala ma dogo mɔgɔ la iran mɔgɔw ka nucléaire ko la rusi ni chinois bɛ fɛ k'u dɛmɛ malgré que a tɛ chinois arranger dɔɔni parce que u bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen na niveau in na donc ni iraniens kɛra niklɛritigiw ye a da man di u la mais an bɛ k'a jateminɛ k'a fɔ k'u ka politiki bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na u bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ walasa sanction ka wuli ka bɔ u kan donc o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ corée du nord ta lajɛ wagati dɔ kɛra a yirala k'a fɔ ko a bɛ missile balistikiw tester u k'a essayer ka sanction bin a kan walasa ka se k'a asphyxier donc eh, chinois ni rusiw bɔra k'u opposer k'a yira k'a fɔ k'u kana sanction bin u kan sanction kɔrɔ b'u kan u k'u wuli ka bɔ u kan o bɔlen kɔfɛ faransi fɛnɛ ni mali cas ma dogo mɔgɔ si la wagati min na faransɛw bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ k'a yira k'a fɔ ko mali sɔrɔsiw tɛ ka droit de l'homme respecter k'a fɔ k'u bɛ ka siviliw faga o kɛlen chinois bɔra k'a yira en plus u ni rusiw y'a yira k'a fɔ k'u k'a to ankɛti min dayɛlɛna maliyɛnw yɛrɛ fɛ fɔlɔ o ankɛti in ka aboutir à quelque chose yanni faransɛw ka bɔ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka ankɛti privé dɔ c'est à dire ankɛti individuel dɔ dayɛlɛn pour que ka se ka résultat dɔw sɔrɔ sɔrɔ ko jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya b'a bolo ankɛtɛri ɲɛnamaw bɛ yen u k'a to n'o dayɛlɛna ka ban en plus a ma dogo mɔgɔ si la c'est à dire mun kɛra buca fɛnɛ kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko irisiw ye mɔgɔ camanba de faga yen sivili camanba de faga yen wa a yirala k'a fɔ ko irisiw ma k'u ye crime de guerre kɛ an bɛ waati min na siniwaw fɛnɛ y'u ka droit de veto don o yɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko ankɛti dayɛlɛna yen ka ban u k'a to ni ankɛti banna n'a ye résultatw bɔra o mana min di en fonction de ça u bɛ irisiw juger komi u kana n'a fɔ k'u bɛ sanction dɔ bin u kan ou soit k'u b'u retirer ka bɔ conseil de droit de l'homme la n'o kɛra a bɛna fɔ u y'u ka sariyaw sɔsɔ de en plus u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ onu mɔgɔw fɛ décision dɔw bɛ ta i n'a fɔ américainw de b'a commandité donc ko u tɛ sigi k'a fɔ que jamanaw bɛɛ ka avis ka ɲininkali kɛ mais u bɛ décision ta u yɛrɛ ma ten o man ɲi donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko ko dɔ bɛ ka ŋunuŋunu a bɛna fɔ fanga bɛ fɛ ka minɛ américainw na américainw bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ walasa ka kɛlɛ tigɛ continent caman na walasa mɔgɔ minnu fanga b'u la o continent ninnu kɔnɔna la k'u damɛ walasa u kana na se ka fanga sɔrɔ u kan parce que n'a y'a jateminɛ kɛlɛ min wulila ukraine kɔnɔna la spécialiste camanba de bɔra en plus mɔgɔ caman fɛnɛ kungolo b'u kanda la u bɔra k'a yira k'a fɔ ko américainw de bɛ ka kɛlɛ in kɛ walasa ka se ka irisiw affaibli parce que u y'a fɔ a mɛnna k'a fɔ k'u ka ambition ye ka se ka irisi affaibli de mais malgré que nin wagati na dadigi bɛ ka kɛ ukrainiyɛnw na ninnu bɛ ka continuer tuguni k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka taa ni basigi b'u kɔnɔ ni ukrainiyɛnw ka d'u ye n'a sɔrɔ population ka d'u ye u ka so cili man d'u ye u kɔni b'a fɔ ko kɛlɛ ka dabila mais n'i y'a ye u bɛ ka continuer k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka taa un milliard bɛ débloquer 40 milliards kɔrɔ de b'a yira k'a fɔ k'u ka ambition ye de ka irisi kɛlɛ k'a sɔrɔ u m'u sen don kɛlɛ la mais ka irisi bila ka faux pas kɛ u fanga dɔgɔya et tout o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ chinois fɛnɛ ka ko la an bɛ se k'a fɔ ko américainw bɛ k'u immiscer indo pacifique la de parce que n'a jateminɛ hali histoire kɔnɔna la ko min tɛmɛna japon ni américainw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ ko terimaw tɛ mɔgɔ min kariyara ka bombe atomique bila ka taa jigin i ka jamana kan n'o nana don min k'a fɔ ko aw ka continent kɔnɔna la k'a fɔ k'a ka fara ɲɔgɔn kan jamana dɔw b'a ka continent kɔnɔna la pour que u kana fanga sɔrɔ aw kan a kan ka bila u kunna k'a fɔ k'a bɛ fɛ k'aw bila ɲɔgɔn na o de la siniwaw bɔra k'a yira k'a fɔ ko réellement américainw bɛ ko min na u bɛ fɛ ka kɛlɛ de wuli u ka continent kɔnɔna la hali japon ninnu kɔnɔna la o ni australie ni jamana nin dɔw kɔnɔna la olu ka mɔgɔ dɔw bɔra ka manifester k'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka kɛlɛ de wuli u ka yɔrɔ la u tɛ fɛ américainw k'u sen don u ka continent la ka na kɛlɛ dɔ wuli donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko diɲɛ bɛ ka taa taabolo min kan c'est à dire diɲɛ avenir bɛ irisi ni ukraine ka kɛlɛ in de bolo a bɛ se ka kɛ u bɛ se ka na ni nouvel ordre mondial ye parce que u ye diɲɛ jamana caman ɲɛ yɛlɛn k'a yira k'a fɔ ko puissance dan tɛ occidentaux ye u y'u ka galon caman yira mɔgɔw la bɛɛ bɛ ka bɔ a kalama afiriki kɔnɔna la moyen orient kɔnɔna la asie kɔnɔna la diɲɛ jamana caman de bɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ ordre mondial kɔrɔ min tun bɛ yen o tun bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn trop donc ninnu bɛ fɛ ka na ni soft power de ye ka na ni fanga ye fanga min tɛ dadigi kɛ bɛɛ la bɛɛ k'i ta sɔrɔ nɔgɔya la et tout ça donc ne kɔni ka jateminɛ la o de don en plus chinois fɛnɛ bɛ ka continuer k'o kelen de fɔ k'a yira k'a fɔ k'u tɛ taïwan to u bolo américainw ko n'u binn'u kan olu fɛnɛ bɛ bin u kan bon mankan bɛ ka caya don o don tension bɛ ka wuli don o don en plus actualité dɔ bɛ vogue la nin wagati in na n bɛ fɛ ka video spécial dɔ kɛ ka expliquer aw ɲɛna jamana dɔ bɛ amérique centrale kɔnɔna la n'u b'a wele ko nicaragua olu de wulila k'a yira k'a fɔ k'u mago bɛ rusiw ka sɔrɔdasiw n'u ka kɛlɛkɛminɛnw na u ka jamana kan et pourtant u bɛ amérique continent de kɔnɔna la rusiw wulila ka kɛlɛ min kɛ ukraine kɔnɔna la o ɲɔgɔn bɛ sɔn ka wuli yen parce que a yirala de k'a fɔ ko otan mɔgɔw bɛ ka na n'u ka kɛlɛkɛminɛnw ye ukraine kɔnɔna la u bɛ ka gɛrɛ ale ka frontière la